Takulandirani pano pa Lahiri K TV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Chonde audioyi musayisiyire panjira komanso musayiwale kupanga share videoyi komanso subscribe. Alendo nonse tapangani subscribe guys. Profesa Arthur Peter Mutharika mm, a dpp. wa Democratic Progressive Party mm. anali ali pa 51.9% mavoti amene wakutumpula iyeyo wafika ponena kuti awawa tawerenga 2,3 alowa mmakina a Times ano. Malingana ndi malipoti amene atolankhani athu onse awonkhetsa, kufikira nthawi ino imene inu ndi ine tikulankhulana, dashboard ya Times yapeza kuti amene akutsogola ndi Prof. Arthur Peter Mutharika ndi 51.9%. Amene akubwera wachiwiri ndi Dr. Laz. Lazarus MacCarthy Chakwera wa Malawi Congress Party.

Times Radio Times 360 Dr Lazarus Mccarthy Chakwera anali ali pa nambala 2 ndi 37.3% pamene Prof Arthur Peter Mutharika anali pa nambala 1 ndi 51.9%. Mind you, izi nzoti zikhale zikusinthasintha malingana ndi zotsatira mmene zichitikire chifukwa zikubwera. Iyayi, ndipereke chithokozo kwa anzathu a DPP. Ife a UTM monganso ine wa UTM. Ndikunyadilani kobasi kukalipa kumene timakalipa konsekuja ndinali wokhumudwanso kwambiri makamaka anthu akusagwirizana chifukwa kunali konena kuti anthu achotse chilombo cha mcp mdziko la malawi chimene tinachiona ngati kuti sili aliyense sangachichotse pachokha koma taona kuti a Peter Mutharika ndi dpp amenya 50 plus 1 okha palibeso zovutanso ma predictions amene timalankhula aja timalankhula zinthu zonena kuti atha kuchitika izi zitha kuchitika izi zitha kuchitika izi koma zachitika zoti a Peter Mutharika alitenga dziko tingokumbutsana mawu amene ndinalankhula onena kuti anthu agwirizane Ena adanena kuti ayi, Peter Mutharika awina ndikuti ee awi atha kuwina mphamvu ali nazo chisankhocho ngati chingayende bwino nde tiyeni tibwere uku koma nanga chisankhochi ngati sichiyenda bwino zikhala bwanji? Chisankho chija mmayi uja wayendetsa bwino ndikukhulupira kuti sanapange zofuna za mcp. Mai uja waona kuti apa abambo awo andiphetsa. Ine ndiyendetse bwino zinthuzi. Chisankho chayenda bwino wina sanganamenso kuti andibera ayi. Ngati wina anene kuti andibera, aberana okha. Amene wabera zisankho ndi Chilima pomupha. In spiritually Chilima watenga mavoti. Wapatsa Amalawi kuti akavote mwanzeru. Iwo apopha Chilima polimbana ndi Peter Munthalika, polimbana ndi dpp, polimbana ndi kulimbana ndi anthu a chipani. Yendetsani dziko. Kulimbana ndi Chilimako mukuchedwa nazo. Uyuyu Chilimayu ndi amene anakuyikani pa mpando. Uyuyu ali nkadaulo oyendetsera dziko. Mtengeni a mcp mgwiritseni ntchito. Ati yayi timatha ife. Ifenso timathanso kuphanso. Nkupheratu. Chilima kulibe. Nde amayembekezera kuti a Malawi angavoterenso? A Malawi tu anakavota mwaunyinji, mwaunyinji. Kodi mcp ili pa number chani? Ena akanandifunsa funso ku inbox ati ili pa number 3. Eh, ayi. A Malawi mmene akwiyiramu, olo Peter Mutharika anaka- anakangoti akhale pansi asaime nawo. mcp imachokabe. amalawi ndi okwiya koipa lilongwe ah, ah, inu feteleza timagula 17 nde lero azi pa 200000 sikhala ntchito yophweka kukonza dziko tikumva kuwawa pang'ono chifukwa chani kukonza dziko sikophweka kuononga sikovuta yayi koma kukonza dziko si ntchito yamasewera kanthawi koyamba Timuukiranso Peter Munthalikayu kuti akulephera chifukwa kuti akonze nyakanyaka akhazikitsa a mcp ndi ntchito yaikulu kobasi. Kubwezeretsa chuma mchimake ndi ntchito yaikulu koma ndiapempha a Peter Munthalika asamutaye Kabambe osati pa ndale iyayi but for econominist pa economy ya dziko la Malawi atha kuwathandiza.